ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli madzulo ano mpulogalamu imeneyi ya catholic perspective pano pa radio alinafe ndipo lero kwambiri tikhale tikukambirana nkhani za vocation maitanidwe eh, kuti kodi nkhani imeneyi ikuti bwanji ndipo lero ndili ndi bambo john chibweza komanso kanthawi kena kake um, a pms director uh, mu Lilongwe archdiocese bambo geoffrey chikapa akhala akutipeza mpulogalamu ya lero koma ine langa dzina ndi peter dumayo ndingotero kuti tiyeni tikhalire limodzi chabwino Mwapadera ndikulandireni bambo John Chibweza mwaswera bwanji?
Taswera kaya inu Peter Dumayo mwaswera bwanji? Ndasweranso bwino kwambiri tikutero kuti vocation vocation maitanidwe maitanidwe uh, anthu nkukhala ndi mafunso ochuluka kwambiri kuti kodi akati maitanidwe ndi chani tili ndi mwayi lero tili ndi inu bambo tatifotokozereni poyamba tikati vocation maitanidwe nchani Ah, zikomo kwambiri Mr. Peter Dumayo. Poyambirira tatiye timvetse kuti kodi tikamati vocation ni chani. Mawu akuti vocation ndi mawu a chizungu ah, kapena kuti chingerezi. Mawu awa tikaona mu dictionary ya chingerezi imamasulira kunena kuti Vocation is a strong feeling of suitability for a certain job or occupation ndekuti munthuyu a- a- a- akudziona kuti akakhala akudziona kuti iye ndi oyenera kuti atha kugwira ntchito ina yake kapena atha kukhala ma- mu ofesi ina yake so eh, munthu amene payekha akakhala a- akudzimva moyo wake kuti nditha kukhala moyo uwu kapena nditha kugwira ntchito iyi chifukwa chake a Ngakhale anzathu amene amagwira ntchito zosiyanasiyana ma offices ena mwina a police atha kunena ah this is my vocation ah kaya a mchipatala atha kunena kuti ah iyi iyi ndi vocation yanga chifukwa chonena kuti mau akuti vocation ndi mau a chingerezi amene akutanthauza kuti a a feeling of suitability kudziona oyenera kuti utha kugwira kugwira ntchito inayake koma mu mpingo wa wa Katolika tikamakamba za vocation timapita ku root ya mau amenewa root yake kuti kodi akuchokera kuti mauwa. So mau akuti vocation akuchokera ku chilankhulo cha Chilatini vocatio amene akutanthauza kuti a call like kuitanidwa. So ndi chifukwa chake kwa ifeyo a Katolika tikamakamba za vocation timaona za kuitanidwa. So kuitanidwa uku. sikukhala kuitanidwa kuti ine nditha kuva ngati inu Mr Dumayo bambo chibweza ine kuvomera ayi koma mmene tavo taionera mu English muja nde tiionenso ndi mmene ikuonera kumene word ikuchokera kuti it's a feeling Chabwino. ndekuti ineyo ngati munthu pandekha ndikuona kuti mmoyo wanga ndika ndikakhala ndikudzimva kuti ndiyena Nditha kugwira ntchito bwino. Nditha kutumikira bwino mu mpingo ngati wansembe. Chabwino. Nditha kutumikira bwino mu mpingo ngati sisteri. Nditha kutumikira bwino mu mpingo ngati brother. Nditha kutumikira bwino mu mpingo kupyolera moyo wa banja. Ndiye kuti kwakukulu kumakhala zimene munthu zikumupatsa mudyo, zimene zikumupatsa chidwi kuti ine nditatumikira Mulungu kupyolera mmoyo uwu nditha kutumikira bwino Mulungu. Nde imene timatchula kuti. vocation chabwino it's a feeling imene munthu ali nayo mwa iyeyo kuti "Ah, ineyo nditha kukondwera kwambiri nditatumikira mulungu ngati wansembe Chabwino. imene kwakulu zimakhalira okay um, malingana ndi uthenga umene anapereka malemu papa francis posachedwa apa amatero kuti chisangokhala kuti a personal choice komano kuti ikhale ndithu kuti iweyo ukulankhulidwa ndi mulungu pokachita serve uh, mtundu wa anthu potsatiranso ntchito za yesu khristu pamene papa mwina mungathe kutimasulira bwanji bambo ya zoona kuti um, tikakamba za vocation anthu timayitanidwa mosiyanasiyana chabwino Tikawerenga mu Baibulo, timapeza anthu ambiri amene anaitanidwa ndi Mulungu, amene amaitanidwa mwina, mwina amamva mau. For example, tikamawerenga bukhu la Samuel, timva za mmene Mulungu anamuitanira Samuel, kuti anamuitana maulendo angapo, Samuel uja kumathamangira kwa Eli, kukamuuza, ah, sine amene ndikuitana, mpakana Eli kumuuza kuti, ah, Akakuitananso ukanene kuti, Ndikumvera, ndine mtumiki wanu. Lankhulani Ambuye, ndikuverani. Chabwino. Iyo inali njira imene Mulungu anagwiritsa ntchito pomuitana Samuel. Tikamawerenganso bukhu la Yesaya, timva za mmene Mulungu adamuitanira Yesaya. Akuona vision, mu nyumba ya Mulungu mukudzadza utsi, kenaka akuona Angelo aja, Aserafi, akuuluka, kenaka khala la moto kukhudza milomo yake. Ndi mmene Mulungu anamuitanira. Chimodzimodzi Abraham. Timaona mmenenso Mulungu anamuitanira. Titha kutchula anthu osiyanasiyana amene tikumana nawo, timawerenga mawu, nkhani zawo mu Baibulo lathu za mmene Mulungu anawaitanira anthu amenewa. Koma masiku ano ndi ochepa. Alipo ena amene amaitanidwa mwa njira ngati zimenezi koma ndi ochepa. Ambiri timakhala ndi chidwi poona atumiki amene tili nawo masiku ano. Chabwino. For example, ngati ndili pa parishi. Ndili ndi ansembe amene akutumikira bwino moyo wawo wa chitsanzo, mmene akulalikira, mmene even zovala zimene amavala pa guwa, basi zimatipanga, zimatikopa ndi kukhala ndi chidwi chonena kuti nafenso titha kukamtumikira Mulungu ngati ansembe. Chimodzimodzi ma sistere, amatha kukhala kuti atsikana aja akukhala nawo limodzi ma sistere, akuona zimene ma sistere aja akuchita, kenaka nawonso ndikukhala ndi chidwi chofuna kukatumikira ngati asistere. Chabwino. Kwakukulu tinene kuti a, chidwi chimenechi kapena ma feeling wa amabwera potengera mmene ifeyo tikugwirira ntchito ndi atumiki osiyanasiyana amene tili nawo. Ndiye apapa pamene ananena kuti chisangokhala ngati feeling chabe koma tione kuti Mulungunso akutilankhula. Chabwino. Ichi, ma feelings amene tili nawowa chimakhala chiyambi. Mwacitsanzo, ine ndasilila wansembe wina amene amatumikilila pa parishi pena. Ine ndasanduka wansembeyo. Kodi zithele pamenepo? Ndiye kuti Mulungu andilankhule ine kuti nditumikile mogwilizana ndi mmene ineyo tsopano ndingafikitsile ntchito ya Mulungu patsogolo. Ndiye kucokela pa nthawi imene ineyo ndalowa tsopano moyo ndauyamba, ndiye kuti Mulungu ayenela kulankhula kupyolela mwa ine kuti moyo wanga ukhale citsanzo kwa anthu ena. Cifukwa ndikangotenga kuti a. Ndimamva m'moyo wangamu kuti ndikakhale ngati wansembe ndikakafika kuti tsopano ndine wansembe. What next? Chabwino. Ndipezeka kuti ndikusowa nazo kolowera tsopano. Ndi pamene Mulungu ayenera kulowa tsopano m'moyo wanga kuti alankhule kwa anthu ake kupyolera mwa ine. Ndiye chifukwa chake apapa ananena kuti. priesthood should not be just a feeling koma but God should speak to me and then use me to speak to his people ndi zimene apapa amafuna zimenezozo kuti eh, zimene ine ndikupanga zikhale zimene mulungu wandilankhula Chabwino. ndiye kuti ndikhale kuti ndiku- ndikulankhula m'malo mwa mulungu ndiye kuti a priest is an agent of god alright tibwerereno tsopano kumayitanidwe amayitanidwa munthu kunjira ziti
Ah, pali njira zambiri zimene munthu atha kuyitanidwa Mhm. kawiri kawiri mu mpingo anthu timangoganiza za unsembe ndi usisiteri Chabwino. koma kuli moyo miyoyo yambirimbiri imene anthu amatha kuyitanidwa mu mpingo pali poyambirira unsembe umene tawutchula anthu amatha kuyitanidwa ku unsembe chabwino ena amatha kuyitanidwa ngati anzathu azimayi amatha kuyitanidwa ku moyo wa usisiteri Mhm. Enanso amatha kuitanidwa ku moyo wa u brother. Ena amatha kuitanidwa ku moyo okhala paokha, single life. M'mbuyomu anthu munthu ongokhala payekha wamkulu anthu amakamba zambiri akumawanyoza kutani. Iyayi koma mmene tanenera muja kuti it's what a person is feeling kuti ine ndikakhala moyo uwu ndimtumikira bwino Mulungu. Nde Chabwino. palipo ena safuna kukhala ansembe, safuna kukhala sistere anasankha kuti akhala paokha koma ndikumamutumikira Mulungu. Chabwino. Ena amatchulanso kuti moyo o- oitanidwa kukhala paokha. Safunanso kukhala brother ayi, koma kukhala paokha basi, umenenso ndi moyo umene munthu amatha kuitanidwa. Kupatula miyoyo imeneyi, palinso kuitanidwa ku moyo wa banja. Eh, o- kodi o- banjanso ndi maitanidwe abambo Eh, banja ndi maitanidwe. Chabwino. Eh, Bible tells us, si aliyense amene angathe kukwatira. chabwino Pali ena amene sangathe kuitanidwa ku- kukwatira chifukwa chonena kuti mwina nafula Anthu ena anasankha anasankha kuti atumikire bwino Mulungu ngati ansembe asistere, koma pali ena amene sangathe kukhala paokha, ayenera ndithu kukwatira. Mm -hmm. Banja it's a vocation. Chabwino. Eh, alipo ena ndithu anthu ayeserera banja likakanika.
Chabwino bambo kuyeserera ndikuwakanika. Eh, oh fine. Uh -huh. Okay, chabwino. Ndi anthu ati amene akuyenera kuyitanidwa mayitanidwe osiyana-siyana. Um, Sitingapange specify kuti pali anthu special amene ayenera kuitanidwa kuti awa ku moyo wawawo ayi chifukwa kunena kuti mmene ananena kuti vocation ndi personal feeling so i- kuti munthu wina ndinene kuti ah, inu simwene okhala wansembe pamene ah, ah, eh, munthu uja mwina ndi mamuna ali ndi zomuyenereza chani nkunena kuti ah, inu simwene okhala wansembe Mhm. chifukwa is a personal feeling koma Mwa njira ina tinene kuti tiutsatire moyo uliwonse paokha paokha kuti tinene kuti awa ndi amene angaitanidwe ku moyowu. Chabwino. Mwa chitsanzo, ku moyo wa unsembe, amene amaitanidwa ku moyo wa unsembe ndi amuna okha okha, zimene zili zogwirizana ndi malamulo a mpingo, komanso amunawa akhale onena kuti sanakwatiwe, sanakwatire, anakali paokha. Aaah komaso akhale onena kuti moyo wawo wa sukulu anapita ndithu patsogolo ndi sukulu akhale anafika kwa form 4 aah tikaona ma zipani zambiri zimanena kuti akhale anthu onena kuti they can qualify kupita ku college Chabwino. even ma points 25 kumatsika mmusi kumafika 6 anthu awa ndamene ali oyenelezedwa kupita ku moyo wa unsembe chimodzimodzi aah moyo wa usisitele tiona kuti ndi anthu amene ndi atsikana amene sanakwatiwepo komanso amene moyo wawo wa maphunziro anayesera anapita ku ku sukulu kumaliza mwina secondary school eh ma points ajaso akhale onena kuti ngati afuna kupanga advance maphunziro awo kuma 25 kutsika mmusi atha kupita zipani zosiyanasiyana za zimene iwo angakonde Chabwino. yeah so Ku moyo wa banja ndeya moyo wa banja tili kulibe koma lingakhale potengera canon law kuti age akhale kuti ikugwirizana ndi malamulo a dziko komanso malamulo a mpingo atsikana eh, 18 and above nyamata 21 kuti akhale onena kuti atha kupanga ziganizo paokha zoti atha kukasamala banja lawo chabwino kuphatikiza pamenepo akhalenso onena kuti psychologically ali ok atha kukasamala banja lawolo chifukwa Chabwino. ukhoza kupita ku banja koma munthu anena kuti mutu siziyenda ndiye mamuna zedi uyamba ukanikanso kusamala banja so that's why mpingo amanena kuti amene saganiza bwino like mwina mitu yawo sigwira Mhm. Ah, amene musaloledwa kumanga ah, ukwati mu mpingo chifukwa anena kuti sangapange ziganizo paokha kuti asamale mabanja awo
chabwino bambo uh, tialandire bambo geoffrey chikapa uh, pms director mm, kuno ku lilongwe archdiocese mwaswera bwanji bambo ndaswera mwaswera bwa ndasweranso bwino eh, mwapeza titayamba koma sikuti tapita patali kwambiri iyayi Zo. eh, ndiye mwina ah, bambo mutiyankhirenso kuti kodi um, mwakambapo za wansembe ku maitanidwe kumeneku? Wansembe ndi ndani mu mpingo?
Uh, wansembe ndi mtsogoleri mm. mu mpingo wa Katolika amene amapatsidwa mphamvu uh, zopanga miyambo yosiyanasiyana ya mu mpingo monga masakramenti mm -hmm. komanso kuthandiza Akhristu mu njira zosiyanasiyana ndipo wansembe ameneyo amakhalanso ngati mkhalapakati pa anthu ndi Mulungu. Ndiye kuti ntchito yake pamene wansembe ameneyo akupereka, a, akupanga miyambo yosiyanasiyana imene wapatsidwa mphamvu, ndiye kuti ayenera kupatsidwa mphamvu, ayenera kuyenerenz, kuyenerezedwa munthuyo. Pamene aku, tikamati kudzozedwa, ndiye kuti munthuyo akuyenerezedwa. Ndiye ndi chifukwa chake tinena kuti ndi mtsogoleri wa mpingo amene wapatsidwa mphamvu zotsogolera miyambo yosiyanasiyana imene imalumikiza anthu ndi Mulungu. So ali ngati mkhalapakati. pa anthu ndi mulungu chabwino bambo chikapa ah, ngakhale kuti mwatipeza mkatikati komabe tikulandireni nanunso kuti kodi mwabwerano tsopano uh, vocation day uh, kwakukulu timakamba ndimafunsa off ma- the mic kunena kuti ah, kwambiri timanena kuti imakhala sunday vocation sunday koma apa tikukamba za saturday can you justify Ch- chachititsa nchani kuti zichitike saturday tizitchula kuti vocation day kwambiri ndinazolowera kuti zimachitika sa- sunday vocation sunday zoonadi tiwalandire omvera onse amene akutimvera padakali pano pa redio yokoma redio uh, yabwino kwambiri redio alinafe tikulandireni konse kumene muli mukutimvera komanso mukutitsatira mwina kuchokera pa masamba a mchezo zoonadi A. Lamulungu la Maitanidwe limabwera mu mpingo ndipo limabwera limakhala Lamulungu la 4 mu nyengo ya Pasaka chaka chilichonse. Ili ndi Lamulungu lapaderadera limene mpingo udakhazikitsidwa kuti tizikondwerera maitanidwe mu mpingo Chabwino. komanso kuti tizipempherera kuti anthu aziyankha kuitana kwa Mulungu m'maitanidwe osiyanasiyana. Komanso kachitatu ndi kulimbikitsa achinyamata athu kuti makamaka ndithu azipemphera kawirikawiri kuti aziona ndi kuzindikira kumene Mulungu akuwaitana. Komanso kachinayi, mpingo udakhazikitsa la Mulungu limeneli kuti makamaka tizisonkhetsa chuma chathu kuika pamodzi kuti chizithandiza kusula anyamata ndi atsikana amene adzipereka kuti adzakhale ansembe komanso adzakhale masisitere. Choncho lamulungu limeneli poona kufunikira kwake nchifukwa chake likuyang'ana kwambiri achinyamata. Tsono achinyamatawo kuti alandire mauthenga oyenerera, akuyenera kulandira kwa anthu amene adaitanidwa kale, moyo waunsembe, moyo wausisitere, moyo waubrather komanso moyo wandekha ndi wabanja uja anena kale abambo. So pozindikira chimenechi nchifukwa chake Mpingo muno mu Arkidayosizi motsogozedwa ndi Ambuye Arkiepiskopi George Desmond Tambala atilola kuti tsiku limeneli tizikhala ndi achinyamata koma lisakhale lamulungu, lizikhala tsiku lina loweruka ndi cholinga chopatsa mpata ansembe kuti azibwera ochuluka. kudzakhala nawo achinyamatawa, kuwamvetsera komanso ndi kuwaphunzitsa ndi kuwakumbutsa zimene Mulungu akufuna kuti achite pa moyo wawo. Kuitanitsanso amasisitere ambiri kuti azikhala nafe pa tsiku ah, lowerukali. Koma tikati tipange la Mulungu ndiye kuti ansembe masisitere azikhala kuti ali m'maapostolate awo. Mudziwa ansembe anena kale pano kuti ndi mkhalapakati amene amapereka masakalamenti. Ndipo sakramenti lalikulu limene limaperekedwa la Mulungu la nsembe ya misa, choncho ndiye kuti ansembe sangathe kukhala nawo kumwambowu, akhoza kuti eh, tikhale pa parishi pathu tipite ma outstation tikapange nsembe ya misa. Nchifukwa Ambuye Episkopi adatilola kuti mwapaderadera tizikhala ndi achinyamata tsiku la Loweruka. Koma ngati mpingo komanso pamodzi ndi Archdiocese yonse tidzakondwerera maitanidwe mu mpingo. pa Lamulungu la namba 4 mu nyengo ino ya Pasaka, ndipo Lamulungu limeneli ndi Lamulungu limene likubwerali. Zikomo kwambiri. chabwino Eh, ma- panali chowonjezera bambo ya ndi- ndizoonadi Eh, mmene afotokozera bambo Geoffrey zimene zikutanthauza kunena kuti loweruka achinyamata onse tukakumana kumene tukakondwerera ngati vocations day Mhm. pamene tikafotokozerane kwambiri za mayitanidwe osiyanasiyana amene tinawo mumpingo moyo wausembe usistere ubrother moyo wa banja komanso moyo wokhala pawekha munthu ngati chisankho chako ndizikhala pandekha so loweruka limeneli tikafotokozerana ndi achinyamata amenewa amene akuchokera m'maparish onse pamene tikasonkhane malo amodzi ku St Matthias parish ku Lumbadzi koma Akachoka kumeneko akabwerera mma parish mwawo lamulungu limene lili pa 11 ndiye kuti pa parish monse tsopano tikapanga celebrate vocation Sunday. Chabwino. Eya, so ndiye zitanthauza kuti lowerukali lili ndi cholinga chimene choti achinyamata akaunikiridwe zokhudzana ndi maitanidwe. Akabwereranso ku ma parish kwawo zonse zimene zikachitike pa tsiku lamulungu zikakhudza zikakhalanso zokhudzana ndi maitanidwe potengera ndi mmene dongosolo la mpingo wa katolika pa dziko lonse lapansi lilili okay um, timakhala chaka mchaka ndi vocation kapena tsiku la maitanidwe limeneli yankho kwa achinyamata likumakhala lotani ndi mmene tikuyendera kuti chaka chino at least eh, takachita kodi akuyankha bwanji achinyamata ku ma calls amene mwina tikumawapatsa kumawapatsa ziphunzitso zimene tikumawapatsa what has been the response tiyambe ndi father geoffrey chikapa zikomo kwambiri eh, yankho kwa achinyamata likumakhala yankho lopatsa chidwi komanso lolimbikitsa ku mpingo Mhm. chifukwa tikuona kuti ambiri tikakhala ndi mwambo ngati umenewu vocation day munthu achinyamata ambiri amakhala kuti atseguka mutu azindikira kuti, oh, Mulungu atha kutiitana ku moyo uwu, komanso zofunikira kuti tikwaniritse ku moyo umene Mulungu akutiitanirawo, akufuna kuti tikwaniritse tikhale ndi zinthu izi. Choncho they work hard to fulfill those requirements, which is very interesting. At the same time, we also see kuti amapanga respond positively now. Timaona ambiri akupanga ndithu apply kuti inenso ndikufuna ndilowe m'chipani inenso ndikufuna ndikakhale a- wansembe inenso ndikufuna ndikakhale sister ndikufuna ndikakhale brother timaona kudzera kwa mm, awansembe amene amaona za mayitanidwe father kodola timaona kuti akulandira makalata ambiri amene anyamata asonyeza chidwi kufuna kupita ku nsembe ndiye zimenezi timaona kuti uh, zikuchokera ku miyambo ngati imene timakhala nayo ngati vocation day mu mpingo okay abambo inunso zikukhudzana kwambiri mwina mayitanidwe ndi utumiki inu ndi wachiwiri kwa woyang'anira za pastoral muno mu lilongwe archdiocese mwina kulumikizana kwanu ku nkhani za mayitanidwe komanso nkhani za utumiki zimenezi zi- zikumayenda bwanji tikupita chitsogolo ngati mpingo wa archdiocese ya lilongwe Ah, zoonadi pali kulumikizana kwakukulu pa nkhani ya mayitanidwe ndi utumiki munthu amene sanayitanidwe sangathe kutumikira iye. zosatheka choncho pali kulumikizana kukulu kwambiri chifukwa chonena kuti munthu amene akuyenera kukhala akakhale wa nsembe akuyeneradi kukhala munthu amene adayitanidwa iyeyo nthawi zina timatha kukhala ansembe osati kuti tinayitanidwa ayi koma kuti mwina makolo ndi amene amafuna kuti m'banja mwathu mutachokera wansembe ndi munthu otero uja amakapezeka walowa unsembe ine koma tsopano utumiki ukuvuta so nchifukwa chake tsiku la vocation ndi tsiku lofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti munthuyu ayenera kuti achinyamata athu akuyenera kuti amvetse chimene unsembe uli ncholinga choti akamapanga chiganizo chofuna kukakhala ansembe amvetse kuti unsembe ndi utumiki Its a sacrifice mbali inanso imanena kuti ayenera munthuyo adzipereke kwathunthu, amve ndithu mmoyo mwake kuti ndi Mulungu amene akundiitana ndipo Mulunguyu akufuna kuti ndikasanduka wansembe ndikagwire ntchito yakuti. Nde ndi chifukwa chake nkhani ya vocations ndi nkhani ya utumiki ndi nkhani zolumikizana kwathunthu. Chimodzimodzi moyo wa usistere. Alipo ena amatha kungoona kuti asistere akuyendapo ndikusangalatsidwa kuti ah inenso ntakakhala sistere. osamvetsa kuti usistere weniweniwo ndi chani usistere sizovala yayi mm -hmm. ndi usistere ndi utumiki chabwino ndi chifukwa chake tikapita mzipani zosiyanasiyana tikapeza kuti ali ndi vision yawo ali ndi mission statement yawo komanso ali ndi spirituality moyo wawo umene aziukhalira mhm. so kawiri kawiri mission statement yawo imaulula utumiki umene eh, chipani chija chikufuna kuti chizipanga mwa ngakhale ife ansembe tiona kuti pali zipani zosiyanasiyana. Zipanizi sizikusiyana chifukwa cha kapangidwe ka misa ayi. Sizikusiyana chifukwa cha kaperekedwe ka masakramenti kuti chipani china chidalitsa ukwati mosiyana ndi china ayi. Koma kuti pamene akukhala iwowo ntchito zina zimene angapange zimene zikugwirizana, zikulumikizana ndi udindo wawo ndi ziti. Zimenezi zimene zimaulula utumiki wawo ngati zipani zosiyanasiyana. So, uh, tikaona nkhani ya vocation ndi utumiki zinthu ziwiri izi sitingazilekanitse ayi even moyo wa banja ndi utumiki chabwino eh ndiye kuti mamuna ayenera kutumikira mkazi wake mkazi ayenera kutumikiranso mamuna wake awiriwa akangosiyana maganizo utumiki wavuta banja livuta so moyo wina uliwonse umene tingaunene mu mpingo kaya ndi ubrother ndi utumiki Chabwino. Ziwirizi sitingazilekanitse chifukwa cholinga ndi chonena kuti pamene tikugwira ntchito zathu po moyo kukhala moyo osiyana uliwonse umene tasankha timutumikire Mulungu, tikwaniritse cholinga cha Mulungu. So, Pofunatu kugwirizana nawo ndi abambo zoonadi kuti moyo uliwonse umene tingakhale mu mpingo ndi utumiki. Chabwino. Koma sipangakhale Sipangati utumiki sungakhale paokha ngati palibe maitanidwe. Chabwino. Nchifukwa chake achinyamata athu tifuna tikhale nawo pafupi, tiwafikire pafupi ife amene tili atumiki kale ndi cholinga kuti tiwauze kuti musanakhale atumiki muyenera kuitanidwa ndipo mukaitanidwa zili ndi iwe kunena kuti inde ndilipo kapena inde. ine palibe chabwino so z- mayankho awiriwa ayenera kuchitika mwa achinyamata sangakhalenso indifference kuti a ine ndi pakatikati pa ine ndilipo kapena ine palibe aa koma ayenera kuti either or ayenera kusankha chabwino ndi ife pofika pafupi kwa achinyamatawa kudzera mu vocation day tikufuna kuti tiwazindikiritse kuti mulungu amayitana Nde aliyense amatiyitana. Amene ali mu banja, poyambirira adayitanidwa ndi Mulungu. Chabwino. Amene ali mu unsembe, choyambirira adayitanidwa ndi Mulungu. Koma amamuyitana kuti akakhale mtumiki. Chabwino. Kaya ndi moyo wa banja, akatumikirana wina ndi mzake. Osangolandira ayi, komanso kupereka. chifukwa tikamati utumiki ndi kulandira komanso kupereka nde akakhala m'banja muja azizo- azidziwa kuti iyeyo akavomera kupereka komanso akavomera kulandira Chabwino. utumiki umenewu chimodzimodzi mu unsembe ndikamapanga nsembe ya misa ndimatumikira anthu komanso mwa njira ina anthu aja ineyo amanditumikira chabwino chimodzimodzi moyo wandekha wasankha kuti ndikhala ndekha koma si nde kuti angakhale yekha paja adanena kale mulungu kuti si bwino kuti munthu akhale yekha chabwino Ngakhale akuoneka kuti munthu ali yekha, koma nthawi zina amafuna kuti akhale mu community ya anthu ena ake. Nde akakhala mmenemo, amayenera kulandira kuchokera kwa anthu amene ali nawo, komanso amayenera kupereka kwa anthu amene ali nawo. Ndi chifukwa chake zinthuzi zikulumikizana kwathunthu, kuti poyamba adziwe kuti Mulungu ndi amene amatiitana tonsefe. Palibe munthu amene amadziitana yekha, kenaka nkuvomera, ayi. Nde anyamata tikuwayandikira, tikukhala nawo pafupi Vocation Day kuti azindikire Mulungu akamaitana. Chabwino. Kachiwiri ayankhe. Kachitatu adziwe kuti kumene akuwaitanira kuja Mulungu he is calling them with responsibility. Chabwino.
Not kuti akungowaitana basi kukango akangokhala kupanda kusowa chochita aa koma akuwaitana kuti akapatse responsibility yoti azichita. Responsibility yo ndiye utumiki. Nchifukwa chake a pastor akubweramo mkati. because a pastor amayang'anira za ma mautumiki mu mpingo onse muno mu archdiocese yonse ya Lilongwe Chabwino. chifukwa iwonso zikuwakhudza kwambiri pa tsiku ili la mayitanidwe mu mpingo la vocation day ku Lumbadzi alright nkhani yayikulu ikhale imeneyo aha moyo uliwonse cholinga tikondweretse nawo mulungu chabwino ndipo kukondweretsa mulunguko uzidzifunsa kuti ndimukondweretsa bwanji mulungu Chabwino. pamenepo ndi pagona utumiki Aha. ngati ndiwe wansembe ndimukondweretsa bwanji mulungu Chabwino. ukamapereka nsembe ya misa yako ukamaphunzitsa ana a Tilitonse kaya ndi akatukumeni kaya ndi obwerera mmasakramenti uku- ukutumikira ukukondweretsa mulungu ukwaniritsa zimene mulungu anakuyitanira Chabwino. Ndikakumvetsani kwambiri nonse ansembe mwakhala kutso- kutsogolo kwangako sipakudutsa a minute or a second musanatchule achinyamata achinyamata Choyamba, kufunikira kwa tsiku limeneli la Vocation Day n'kotani? Namba 2, chifukwa chani achinyamata mukuwayika pa mtima kwambiri ku nkhani imeneyi ya Vocation?
Poyambirira, kufunika kwa achinyamata pa tsiku limeneli ndi kunena kuti mpingo ukusowekera kukhala ndi atumiki mwa njira zosiyanasiyana Chabwino. m'ma areas onsewa. Mpingo ukusowa kukhala ndi mabanja. chifukwa mu m'banjamo mumachoka atumiki ena amene timatchula kuti ansembe ndiye kaya ndi moyo wandekha ukusowa kukhala, kukhala atumiki kaya ndi moyo wansembe ukusowa kukhala atumiki nchifukwa chake achinyamata ndi ofunikira kwambiri zedi chifukwa kudzera kwa achinyamata amenewa tipeza ansembe tipeza masistere tipeza brother tipeza ena amene akakhale kufuna kukhala okha nchifukwa chake achinyamata ali pamtima pa mpingo komanso nambala 2 achinyamata awatu ndi amene adzakhale atsogoleri a mpingo chaka chamawa chabwino kaya zaka ziwiri zimene zikubwerazo kaya ndi zaka 5 zimene zikubwerazo ndiye mpofunika kuti olede mpingo uwazindikiritse achinyamatawa pozindikira kuti ni mpingo wamawa mpofunika kuti mpingo uzikhala pafupi ndi achinyamatawa kuti mwa iwowa tikabzala chikatolika mwa iwowa tikabzala chikhristu cholimba Kutsogolo kuno tidzakhalanso ndi mpingo wolimba komanso mpingo wa anthu ake achikhulupiriro. N'chifukwa chake achinyamatawa tikuwayandikira pafupi kuti mawa lino tidzakolole zochuluka. Paja ukabzala chimanga umakololanso chimanga. N'chifukwa chake tifuna tibzale mwa anawa chikhulupiriro Chikatolika choona kuti mawa lino mpingo udzakhale kuti ndi mpingo wolozeka chifukwa anyamatawa anali ndi foundation yabwino kapena chiyambi chabwino. Nchifukwa chake tikamakamba za vocation day achinyamata ali pafupi kwambiri komanso tikuwatenga kuti this is a centre of our focus. Chabwino. Zikomo kwambiri.
Bambo?
Ah, zoonadi kungoonjezera mmene afotokozera bambo Geoffrey Chikapa tinenenso monenetsa kunena kuti ife amene tilipo ngati ansembe tidapanga kale chisankho chathu Chabwino. ndife ansembe lero Mhm. Amene ali m'moyo wa banja, anakwatirana kale, anapanga iwowo chisankho chawo. Nchifukwa chake lero tikuwatchula kuti ali m'moyo wa banja. Amenenso tili nawo ngati masisitere, anapanga kale chisankho. Nchifukwa chake lero tikuwatchula kuti masisitere. Awa tikuwatchula kuti okhala paokha, anapanga kale chisankho. Pamene achinyamata amene tili nawo Athu ali pa stage yakuti tsopano akufuna kupanga zisankho zawo zosiyanasiyana. Chabwino.
So cholinga cha Vocations Day pamene tikukamba kwambiri za achinyamata nchonena kuti tiwathandize azindikire miyoyo yosiyanasiyana kapena maitanidwe osiyanasiyana amene tili nawo mu mpingo mwathu kuti pamene iwowo akupanga chisankho, apange zisankho zoyenera zimene zidzawathandiza kutumikira bwino Mulungu potengera ndi mmene asankhire chifukwa. Nizotheka kusankha moyo umene pamene ukutumikira Mulungu wekhaso ndikumanena kuti ah ndikadadziwa sindikadasankha moyo uwu. So cholinga cha Vocations day ndi chimenechi kunena kuti achinyamata athu ife amene tidapanga kale zisankho. tiwapatsenso mwayi woti tiawunikire kuti pamene iwowo akupanga zisankho zawo amvetse moyo umene akufuna kuti akagwiritse ntchito pomutumikira Mulungu. Andisangalatsa bambo John kunena kuti nk- zimatheka kuti munthu udapanga chisankho koma nkuona kuti a chisankho chimene ndapangachi ncholakwika mwina kutengera ndi zimene ukumana nazo Chabwino. zotheka ndigwirizane nawo Mhm.
ndiye kuti mwina iwe sudapanga chisankho chabwino one two kapena kuti ma alternative you were not given that you could choose either one or two that is a possibility so what we do on vocation day is like kugulitsa malonda chabwino ndipo timanena kuti malonda nkutsatsa kutsatsa so malonda amene ali mu mpingo kuli moyo wonsembe Mhm. kuli moyo wosisteri kuli moyo wobrother kuli moyo wobanja kuli moyo wandekha awotu ndi malonda amumpingo Chabwino.
ndiye munthu iye yekha after ndithu proper discernment he or she has to choose kuti Asankhe ine amene afuna. ndikhala ndi moyowu mawa asadzanene kuti a amama adandi- adandiponzera moyowu kapena kuti abale anga adandisankhira moyowu kapena kuti a mpingo udandisankhira moyowu kapena kuti gulagula udamsankhira aa ifeyo tukagulitsa malonda Chabwino. koma sitikamkakamiza munthu Kuti tsono inu mupita ku unsembe? Inu mupita ku ubratha? Inu mupita ku usisiteri? Ayi. And you will recall m'Bukhu Loyera amanena kuti, wina adanena kuti, Ine ndi banja langa tasankha kutumikira Mulungu osati milungu inayo. Uh-huh. Ndiye kuti iwo anali ndi alternative kuti asankha kutumikira mulungu ndikuti in life there are so many choices we make and other choices we make are wrong choices so we want to expose these choices kwa achinyamata athu and kuti apange chisankho chabwino kuti mawa chidzakhale chokomera iwowo chokomera mulungu komanso kuti mpingo udzapindule ndi chisankho chimene apanga iwowo chabwino ndithu kumbukirani okondedwa omvera tili mkatikati mwa programu imeneyi ya catholic perspective pano pa radio alinafe ndipo madzulo ano ndili ndi bambo geoffrey chikapa komanso bambo john chibweza amene tikukambirana kwambiri nkhani zokhudza mayitanidwe a mumpingo chimene mukuyembekeza pa tsikuli kwa anyamata abwera ndi chani a- a- a- abambo tiyambire ndi bambo john chibweza
Ah, kwakukulu pa tsiku limeneli tiyambire ndi tsiku loweruka limene tikasonkhane ku lumbadzi st matias parish Ah, tikuyembekezera kuti achinyamata athu akabwera tikayamba ndi mwambo wa nsembe ya misa monga mmene tinafotokozera ah, kuyambira kuja imene akatitsogolere a monsinyo patrick thawale Ndipo ikakatha mwambo, ukakatha mwambo wa nsembe ya misa imeneyi, tikakhala ndi zochitika zosiyanasiyana. Kwa poyambirira, a, asisitere, ansembe komanso ma brothers ngakhalenso amene anaitanidwa ku moyo wa banja akafotokozera a, achinyamata amenewa a, za mmene iwowa amakhalira moyo wawo Mhm. ine ndimanena kuti usembe ni umodzi priesthood is one Chabwino. timangosiyana ndi mmene timakhalira moyo wathu nchifukwa yake mumpingo muli zipani zosiyanasiyana so zipani izi zikafotokoza ma spiritualities awo kuti ife kupatula kuti ndife ansembe Koma ngati a abambo a madayosizani tikakhala kupatula usembewu timapanganso izi eya chimodzimodzi a makapuchini akanenanso ife ndife ansembe koma unsembe wake timakhala unsembe wa kapuchini timapanga izi a makomboni chimodzimodzi ife ndife ansembe chipani cha komboni koma kupatula kuti ndife ansembe koma ngati makomboni timapanga izi chipani chonse chikapatsidwa mwayi ofotokoza chimodzimodzi masisitere nawonso akapatsidwa mwayi ofotokoza a pa moyo wa banja nawonso akapatsidwa mwayi ofotokoza ma brothers nawonso akapatsidwa mwayi umenewu oti afotokoze ndi cholinga choti achinyamata athu aja akamasankha ngati asankha kukhala sistere asankhenso kuti kodi usistere wake wa chipani chiti potengera moyo wauzimu umene chipani chija

kuyendera akusamalira ana amasiye so azipani zonsezi zikafotokozera mmene iwo amakhalira moyo wawo cholinga kuti achinyamata athu aone kuti mmene ine ndimamvera zimene zimandikhudza kwambiri mwina ndi nkhani ya maphunziro kuno ku malawi ndikakhala sistere koma ndifuna ndizikaphunzitsa ndikakhala wansembe koma kupatula kupanga misa Naye ndizikaphunzitsa ndikakhala brother ah kupatula moyo wamapemphero ndizikayang'anira nawo amuchipatala so zipani zonse zikafotokozera bwino bwino then tikakatha mwambo wa nsembe ya misa tikapereka mwayi kwa zipani zimenezi tikakamaliza kukakhalanso zochitika zina zosiyana siyana zokhudzana ndi nkhani ya mayitanidwe zimene achinyamata athu atikonzera masewero ah zoyimbayimba ena ali ndi magule zosiyana siyana ndicholinga choti achinyamata athu akhalebe ndi mwayi woti amvetse za zipani koma mayitanidwe osiyanasiyana amene tili nawo mu mpingo amene ali ndi mafunso akakhalanso ndi mwayi woti ayankhe mafunso awo oh tsiku limeneli akapatsidwa mwayi kwa basi abambo chikapa ndi tsiku lowedza ati ili ndi tsiku lowedza Ehe. kuonjezera amene anenera abambomo pa tsiku limeneli Eh, ine ndikuyembekezera kuti one achinyamata akabwera mm, in their large numbers anyamata akabwera ochuluka kwambiri eya kachiwiri tikuyembekezera kuti tsiku limeneli anyamata akakhala okondwa kwambiri chifukwa nanga si uku ndikumsika ndiye munthu sumapita kumsika uli okwiya uli olunda anthu azikakudabwa kuti kodi awa afuna adzagule mbewuzi afuna adzagule izi kapena afuna adzatitenge zinthu zathuzi nde akabwera ang- ndikuyembekeza kuti anyamata akakhala osangalala ali odzadza ndi chimwemwe kuti i- izi ndi zimene mpingo ukutipempha kuti tisankhe ndipo mpingo ukuvomereza kuti tikhoza kupita ku moyo wa banja kupita ku moyo wa usembe wa usistera wa ubrother ndi moyo wa ndekha ndikuyembekezera chimwemwe mwa achinyamata komanso chachitatu ndikuyembekezera kuti achinyamata ayenera kudzipereka kumapemphero a tsiku limeneli chifukwa tsiku ilili lidakonzedwa ndi cholinga chofuna kupempherera mayitanidwe mu mpingo zonse zomwe timalandira tili nazo zimachoka kwa mulungu Chabwino. chifukwa chake mpingo ukutsindika kuti tsiku ili la mayitanidweli tiyenera tikhoza kuchita zambiri koma ngati sitingapemphere kwa mulungu kuti atipatse anyamata ku unsembe kusistere ndiye kuti nzopanda phindu paja adanena kuti dzinthu nzambiri koma antchito ndotani Ndochepa. ndochepa Mhm. pemphani mwini dzinthu kuti atumize antchito ake Chabwino. kukatuta dzinthu m'munda mwake Chabwino. ndiye tikupita uku kuti chinthu tikhoza kukasangalala kukachitika zoyimbayimba masewero mpira whatever you mention pa zo- zochitika za anyamata koma chofunika kwambiri nchoti Tufuna tonse ngati pamodzi, ngati achinyamata, ngati mpingo, tikapemphere. Mukupemphera kumeneku zinthu ziwiri zikachitika. Chabwino. Poyambirira kuthokoza Mulungu kuti ndiye amene amatiyitana ndi kutipatsa mautumiki awa mu mpingo. Kachiwiri ndikumpemphanso iyeyo ngati mwini zinthu zonse kuti atipatse anyamata, asistere amene akakhale ansembe, akakhale masistere, akakhale a brother, komanso akakhala moyo wa m'banja. N'chifukwa chake tifuna tikampemphe Mulungu popereka nsembe ya misa imeneyi yotsogozedwa ndi Monsinyo Patrick Thawale. So ineyo zinthu zimene ndikuyembekeza pa tsiku limeneli ndi zimenezi. Komanso chomalizira ndikuyembekeza kuti zipani kumene zikawedzako. Chabwino. N'chifukwa chake ndikufuna ndithu ndilimbikitse zipani zonse za mu mpingo zotumikira muno mu Archdiocese kuti pa tsiku limenelili tiyeni tikapezeke ku st mathias parish kuti tikaone achinyamata athu komanso tikawapatse uthenga woyenerera komanso ena tikawavomere kuti akatijoine mu zipani zathu zosiyanasiyana pali achinyamata akutimvera usiku uno malonda nkutsatsa muyambe kutsatsa ndinu pano mwachita mwayi muli pa redio pano Eh, eh, ndikupaseni mwayi mutsatse pano ndiye mukatsatsa moyerekeza zanu izo koma mpata nkupatsani chingamukope mnyamata pano akutimvera pa redio pano kuti ine nditakakhala ngati abambo chibweza kapena abambo geoffrey chikapa nchani mu unsembemu pano yambani kutsatsa pano tisanafike loweruka la vocation ndi ambandini paja pablambandi pajabedi zoonadi achinyamata nonse kumene kumene- kumene mukuti- mukutimvera ife ndife ansembe anu amene tikutumikira muno mu archdiocese ya lilongwe Yes. ndipo tikuchoka mchipani cha abadwiri muno mu archdiocese ya Lilongwe, maphunziro athu tinachita ndithu a sekondale monga ena mmene mwachitira enanso muli mkati ku sekondale kuchita maphunziro anu. Komabe titafika pa fomu folo tinakhoza bwino, tinafika pa mulingo woti tikhoza kupita ku Kachebere. Tinapita ku Kachebere ku St. Peters kubwerako. Pano ndife ansembe achibadwiri. Kukoma kwa ansembe achibadwiri ndi koti timatumikira kwambiri mu arkidayosizi yathu, timatumikira kwambiri pakati pa abale athu. pakati pa makolo athu pakati pa alongo athu choncho ine malonda ndi amenewa malondawa ndi abwino ndipo tikupemphani kuti amene akufuna kuti adzakhale wansembe koma wachibadwiri ndithu akhoza kupeza wansembe wina aliyense kumene aliko ampatsa ndondomeko yoyenerera komanso njira yoti akafikire kukakhala wansembe wachibadwiri muno mu arkidayosizi ya lilongwe poyambira ndayamba ndalekezera pamene fana mzangayunso akhoza kutsatsako mbali ina koma ndizoti sutsatsa zina zoposera chifukwa munthu sutsatsa malonda a wina kuti tsono kaguleni tomato uyo uli mtomato yemwe Ah. Asi, ndikuti akakutenga ndi wamisaka koma tonse tili mtomato koma

palibe moyo umene ulibe mavuto Chabwino. uliwonse uli ndi mavuto ake koma pamene tikupanga zisankho we choose what is best eya kwa iweyo ukakhala uziona kuti ah, this is the best ine ndikakakhala moyo uwu ah, that's the best version of Chibwenzi so kwa ineyo ndimanena kuti chimene chondipatsa chimwemwe chimene chimene ndimakonda osati nizi osati zero malo udianoli ayi mu level imene ndadutsa kalekale so tikaona moyo wa unsembe wa ife abadwiri ni moyo umene umatipanga expose ku ma opportunities ambiri chabwino uh, one anena bambo Geoffrey Chikapa umapanga serve mdiocese mwako Mhm. ndiye kuti uli ndi mwayi oti utha kutumikira pakati pa abale ndi alongo ako Mhm. zilipo za- zochepa zimene zingakupange limit ku utumiki wako muja ananena moyo wa unsembe ni utumiki Mhm. ndiye kuti one ineyo ndalowa unsembe ndi muno Lilongwe diocese kwakukulu kulalika ayi nChichewa ndi chizungu chabwino kuti ndilankhule chigiriki nzovuta chabwino so chachikulu u- uma- umakhala in touch Mhm. the culture is the same Mhm, the, the tradition of the people is the same mhm, and the, the language and what everything is, is the same mhm, you have uh, less excuses kuti ndalekana nkulalika chifukwa choti chilankhulo chimandichepa ayi ndi zathu zomwezi Chabwino. so kwa ineyo izi zimandipatsa mwayi kunena kuti i am part of the, of the people Mhm. Ah, zimene anthu aja ama- amamva ma feelings awo ineso ni omwewo Chabwino. Eh, the tensions zimene ali nazo ineso ni zomwezo Eh, almost everything is the same Mhm. kupatula kuti ndine wansembe sindinakwatire Chabwino. koma kutengera kuti chikhalidwe chathu Mhm. zimenezo ndi chimodzimodzi so unsembe wathu wachibadwiri umatipatsa mwayi ngati umene kapena danga kapena kuti mpata woti tichite zinthu zathu momasuka Chabwino. and kuwonjezera pamenepo mogwirizananso ndi mmene anenera aba- aba- anenera bambo chikapa mm. kusesa sayambira panja yayi chabwino we can't leave our country malawi start preaching maiko anzathu kwathu kuno tisadakwanitse chabwino tikamati tili ndi mamissionaries its because kwawo maiko akwawo anaona kuti akwathu kuno ntchito tagwira chabwino eya anthu ambiri they are converted na khristu Mhm. ndiye titumizeko ni ena ku malawi kagwire ntchito yopanga convert anthu chabwino now pofikira kuno kwathu ku malawi we can't say kuti malawi is converted Mhm. and titatiziona population yathu akhristu akatolika ndi a zipembedzo zina komanso even anthu ena amene sapemphera we have a lot of work to do Chabwino. nchifukwa chake ma missionaries akadabwerabe kwathu kuno ku malawi more especially kuno kwathu ku Lilongwe Mhm. so achinyamata ambiri tiyeni tikhale nacho chidwi chonena kuti we clean our house tilalike kaye mwathu momuno even diocesan mawa lino athu adzapita kunja kukalalika kunja titaona kuti kwathu kuno zili bwino

one aha chabwino Basi, anyamata inu amene mukutimvetsera kulikonse kumene muli Ehe. unsembe ngokoma kwambiri ukakola unsembe uwu ukakola unsembe uwu unsembe ndi umodzi komanso monsemo muli zokoma muli zosangalatsa komanso muli ma sacrifices amene, amene timapanga mu, mu, mu unsembe so we don't want to despise kuti chipani ichi nchotani no ma, and the, the, the difference among us brings flavor within us so kusiyana kumene kulipo pakati pathu kumabweresanso kukoma mu unsembe Chabwino. chifukwa nanga sinchifukwa mmaona kuti ndiwo zija timathira mchere timathira tomato timathira sinjiro chanchani uka- msabola uka- uka- umazijazo zimene zijazo with that combination umapeza kuti umva kukoma kwambiri mchere siumva kuwawa kwambiri tomato siumva kukoma kwambiri sinjiro siumva kwambiri umangoona kuti zinthuzi nde apo nde apo nde tafikapo so Chabwino. that's what the church uh, brings us all together All so right. that, there is that beauty which we can appreciate to say there is beauty in our church kuti muli ansembe ambiri wa- azipani zosiyanasiyana koma ansembe unsembe ndi umodzi komanso ansembe ife timagwirizana muno muno mu Lilongwe archdiocese muno mulitu zipani Zochuluka Useme kwambiri.
tikuzo ziwerenga mwina zopitirira 5 7 koma mudzaona kuti ma deaneries timakhala limodzi nsembe za misa zimene tili nazo ngati ya, ya, ya, ya, ya diocese timazo kuti tili limodzi so you can't really uh, kutilekanitsa kuti awo ndi achipani chako ndi achipani chako mudzaona kuti nsembe zochita za diocese ndi zimodzi monga pa tsiku limeneli mukaona kuti achinyamata kuchokera maparish a- abadwiri kuchokera ma- maparish ama religious onse tikatani Ukaona tikasonkhana kuti- kumeneko ndipo dzina limene zikatchulidwa zene kuti achinyamata a mpingo wa katolika chabwino osati achinyamata a parishi ya abadwiri ayi kumene kukangokhala kuti achinyamata a katolika akumana ku lumbadzi ndipo inu kulumbadzi kukatelera ndikuonjezera pamenepo Chabwino. wachinyamata sakupangidwa limit kutengera parish imene akuchokera Chabwino.
ndikuti zimene zikutanthauza kunena kuti wachinyamata amene akuchokera ku parish mwina imene kuli abadwiri wasankha kuti akajoine chipani cha cha chimene sichili chachibadwiri mwa mwachitsanzo mwina afuna akajoine ma pallottines wansembe wachibadwiri atha kumuthandiza wachinyamata ameneyo mpakana mnyamata wakeyo akakhala wansembe ndiye achinyamata athu asakhale ndi mantha aja onena kuti ah tsono ku parishi kwathu kuli mwina makomboni mwachitsanzo Mhm. angandithandize bwanji ine kuti ndikakhale wa majesuit nizotheka wansembe wa, ma- wa, wa chikomboni kumuthandiza mnyamata kuti akalowe unsembe wa ma spiritans Chabwino. olo kukakhala even wa ma white father olo kukakhala mbadwiri kumene so ansembe ntchito yathu pamene tikugwira ti- timatha kumthandiza wachinyamata wina aliyense potengera ndi chisankho chimene iyeyo wapanga ngati afuna akajoine chipani chilichonse chimene akufuna wansembe atha kumuthandiza mwa njira yothekera yoti mnyamata ameneyo akakhaledi wansembe posayang'anira chipani chimene iye akuchokera ndathokoza Komanso kwambiri ndimafuna ningo ningonenapo uh, chinthu chimodzi ichi munanena kuti ah, tu- tikutsatsa malonda pano ndimafunanso nditsatse malonda awa kunena kuti inu omvera dziwani kuti uh, pms muli bungwe limodzi pajali limapangidwa ndi mabungwe anayi Anayi, yes. ndipo limodzi mwa mabungwe limeneli timalitcha kuti bungwe la utumiki la petro woyera mpostoli pontifical missionary society of st peter the apostle tidziwe kuti tsiku ili adayambitsa ndi papa mmene ndipo amafuna kuti alimbikitse ife amene tidayitanidwa kale komanso mwina amene sitinayitanidwe one kuti tiyenera kupemphera ndiye ndi tsiku limene mpingo ukutipempha tonsefe kuti tizipempherera mayitanidwe ndiye ena Malonda amene ndikutsatsa pano nkuti ena azinena kuti a ine ndidaitanidwa kale basi kudatha. Aa koma ngakhale udaitanidwa kale uyeneranso kupemphera kawirikawiri komanso zolimba kupempherera maitanidwe mu mpingo. Kachiwiri malonda ndikutsatsa zopereka za tsiku limeneli. kulikonse kumene kukhale nsembe ya misa ngati la mulungu la maitanidwe la mulungu la folo mu nyengo ya pasaka zopereka za tsiku limeneli abale tikumbukire 1 kupereka molowa manja nanga kodi upereka 20 kwacha upereka 50 kwacha kodi nanga eh, eh, zoti ndalama imeneyi kukhala ngati yachepekera mphamvu koma tikapereke molowa manja kuti ndalamazi zikasonkhanitsidwe pamodzi ndipo zikatumizidwe kulikulu la mpingo so tsiku limenelinso ndi losonkhetsa chuma kuika pamodzi kuti chikathandize zosowekera za mpingo makamaka pothandiza kusula ansembe ndi masisiteri nchifukwa chake ndalama za tsiku limeneli zimapita ku manovitiate kumene amasulirako masisiteri komanso zimapita ku maseminaries kumene amasulirako ansembe anyamata kuti adzakhale ansembe mawa lino. So cholinga china ndi kusonkhetsa chuma pamodzi, ndipo zimenezi ziyenera ndithu kumveka kwa ife tonse Akhristu a Chikatolika kuti tsiku limene la mayitanidwe tikufuna kuti timemeze anthu kuti ndithu tikapereke moolowa manja kuti ndalama zikathandize kusula ansembe komanso kusula masisiteri. Ndipo chachitatu, tsiku limeneli limalimbikitsa amene anayitanidwa kale kuti anayitanidwa komanso ndi udindo woti akwaniritse malingana ndi kuyitanidwa kwawoko Chabwino. ngati unayitanidwa ku moyo wa banja ti- tsiku limene umalimbikitsidwa kuti uyenera kukhala moyo wa banjawo mokhulupirika modzipereka pokwaniritsa uh, mayitanidwe a banja so zinthu zitatu zimenezi nizofunika kuzigwiritsitsa chifukwa ndi zimene pomwe anadayambitsa bungwe limeneli la bungwe la petro woyera mpostoli Ndikufuna kulimbikitsa zinthu zitatu zimenezi. N'chifukwa chake malonda amene ndikutsatsa pano ndi oti PMS sikungowona utumiki wa ana ayi, komanso nkuonanso za mayitanidwe mu chani? Mu mpingo. Mu mpingo. Chabwino. Zikomo kwambiri.
Ndathokoza abambo, nthawi ikuthamanga kwambiri, tatsala ndi nthawi yochepa chabe, komano ndikadakonda kwambiri kuchokera mu ofesi yanu, chifukwa ndi amene mukuthamangitsa zimenezi pa ground kwambiri, kufikira tsiku la lero uh, zokonzekera zili pati zoyang'ana mwambo umenewu waloweruka no zokonzekera zili mchimake ndipo mwina timangonena kuti ah mwina zitangokhala mawa chabwino oh Eh, zafika pamenepo eh zitangokhala mawa titha kukwanitsa bwinobwino chifukwa tikuona kuti kwaya imene ikudzatsogolera pa tsikuli ndithu ili yokonzeka bwinobwino komanso ana amene akudzavinira tsikuli komanso othandizira misa pa tsikuli ndi ena onse amene atenga nawo mbali pa chipembedzo ali chile komanso uti ukamamva m'maparishimo ndithu kumaona kuti basi ya uko yabhukidwa akuti yabhukidwa na anyamata akudzakwera kupita ku lumbadzi ukafunsa galimoto iyo akuti yabhukidwa saturday ikudzagwiritsidwa ntchito na anyamata ndi zikuoneka kuti maparishi ambiri ali ndi chidwi kutumiza achinyamata pa tsiku limeneli tikasuzumiranso vocation team ya muno mu diocese ali chile ndithu kumeneko anthu kuti akagulitse malonda awo kwa achinyamata amene akafike pa tsiku limeneli. Choncho zokonzekera zofika pa tsiku limeneli komanso kuphatikizapo inuyo a radio alinafe aha inu, inu simunakonzeke takonzeka mwakonzekatu eti eh, ndikuona panja panopa ma- ma- ma- ma- makina mwapangiratu bwino bwino mwapangira bwino bwino kuti tsiku limeneli ndi live broadcast kuyambira ndithu misa ndi zochitika zonse za tsiku limeneli mukakhala muli kuti Kumeneko. muli kumeneko ngakhale anthu ena ali kutali kutali sakatha sakatha kufika kumeneko komanso ena amaitsatira radio yi pa internet akatha ndithu ku- ku- kum- kumva ndi kutsatira mwambo wa tsiku limene chifukwa choti inuyo mwakonzeka ndi zimenezi zikutipatsa chidwi kuti aha ife lomwe mtati mawa a Radio Alinafe akapezeka komanso media team ikapezeka kumeneko ansembe ha macholepheretsa nja akapezeka masisteri alinso chire ngakhale achinyamata eneniwo zonse ndithu ndalama musi- musayiwale kuti tu e, mawiki awiri aku- akupitawo zokolo- ko- nkhani yo zokolola inali mkati mkati ndipo ambiri amene amakolola m'minda yathu amakolola anali achinyamata cholinga amafuna apeze cha- apeze ndalama zogwiritsira ntchito kuchani ku vocation day Vocation day. ndiye kumeneku kuli kanthu ndithu moti ndikadakonda kuti tonse ndithu tikapezeke kumeneku so that we should appreciate kuti achinyamata tili nawo ndipo mayitanidwe alipo mautumikinso alipo pakati pathu Chabwino, Bambo John Chibweza, mukuyang'ana kwambiri mu ofesi ya zautumiki. Mukamva amene akufotokozera abambo kuti akapita uku akuti basi yabukidwa, akapita uku zateromo, ndi nkhani yanu yamautumiki tsopano, mukumva bwanji? zimenezi zikutipatsa chidwi chonena kuti mpingo uli ndi tsogolo ndipo achinyamata athu ah, apitiriza ntchito imene ikugwiridwa pakadali pano Ife, ine ndimanena kuti achinyamata athu si atsogoleri a mawa ayi, ndi atsogoleri a lero komanso mawa. Ndiye choncho eh, eh, poyamba tithokoze ofesi ya PMS komanso a vocations director Father Eugene Kesi koma- ah, komanso a- a- a- a- a youth director Father Eugene Kesi komanso a vocations director Father Kodola ndi youth ministry team ya mu diocese mwathu anthu awa athamangathamanga Zinthu tsopano zikuoneka kuti zili mchimake. Ndikhulupilira kuti zimene zikachitike pa Lowerukali ku Lumbadzi zitithandiza kuti tikhale ndi tsogolo labwino ngati mpingo makamaka kuno ku Arkidayosizi ya Lilongwe chifukwa achinyamata athu amvetsa za mautumiki osiyanasiyana amene tili nawo mu mpingo komanso amvetsa udindo wawo umene iwo ali nawo ndi cholinga choti apititse patsogolo mpingo wathu. Choncho tithokoze kwambiri chifukwa cha ntchito imene anzathuwa ayigwira. chabwino uh, tikupita kumapeto bambo uh, uh, geoffrey chikapa ndikupemphani kuti mutsindike pamene mukutsendera kuomba mkota pa zimene takambirana tsiku la lero uh, ndisanabwere kwa bambo john chibweza kuti nawonso atsazike mpulogalamu ya lero koma ndiyambe ndi inu bambo uh, geoffrey chikapa zikomo kwambiri poyamba ndipezerepo mwayi wothokoza ambuye arkiepiskopi george desmond tambala komanso amene amawathandiza bambo Vincent Mwakhwawa chifukwa chotilimbikitsa komanso kutiongolera kuti ngati mpingo muno mwa Archdiocese tikhale ndi tsiku limeneli tsiku la Vocations Day limene ife ansembe masistere anthu amene ali pa banja tifuna tikakhale pafupi ndi achinyamata pa tsiku limeneli. Kachiwiri, ndifuna ndili ndiwalimbikitse achinyamata onse kuchokera mma parishi onse 49 muno mu Arkidayosizi ya Lilongwe kuti tiyeni timalizitse ndithu zokonzekera zathu ndipo pa tsiku limeneli tikasonkhane mwa unyinji ku Lumbadzi parishi. Ndipo chachitatu, ndifuna ndiwathokoze a Lumbadzi parishi amene adavomera modzichepetsa kuti atenge. zochitikachitika komanso ayendetse mwambo wa tsiku limeneli kuti zikomo kwambiri mwatilemekeza komanso mwatipatsa mphamvu kutiso ah, chaka chamawa tidzakhaleso ndi mwambo ngati umenewu mwinaso mparish ina choncho ah, bambo mfumu bambo daniel kanzimbe komanso ndi akhristu onse mparish ya lumbadzi tikuti zikomo kwambiri chifukwa cholola kuti mwambo waukulu ngati umenewu ukachitikire ah, ku lumbadzi ah, mu parish yanu ndipo Kachinayi, ndifuna ndiwathokozenso kwambiri a Pastoral Office motsogozedwa ndi bambo a Lazaro Frank Phiri komanso a bambo John Chibweza chifukwanso pa zokonzekera zonse tinali limodzi ndipo pano pamene tikunyadira kuti tafika kumapeto, iwowanso upangiri wawo wakhala uli patsogolo kwambiri ndipo ndichitepo mwayi kuti ndiwathokoze kuti zikomo kwambiri, tiyeni chaka cha mawa tidzakhalenso limodzi. Mawu otsiriza ndiwoti tsiku ili ndi la ife tonse amene tidaitanidwa kale, Komanso kuwathandiza achinyamata kuti ayankhe kuitanidwa kwawo. Ndipo tiyeni tikumbukire kuti tsiku ili ndi tsiku limene lidakonzedwa ndi mpingo kuti tizipempherera maitanidwe mu mpingo. Tizisonkhetsa chuma chathu kuika pamodzi kuti tikathandize kusula ansembe, kusula masisitere, komanso kulimbikitsa amene adaitanidwa kale kuti akhale okhulupirika ku maitanidwe awo. Mawu amenewa ndi amene ndinali nawo. Koma ndikufunireni zabwino zonse Ife tonse amene tikukakumana limodzi ku Lumbadzi Parish tiyeni tikapezane kumeneko pa tsiku limeneli. Sindingangochoka pano osathokozanso inu a Radio Alinafe. Tikamakhala ndi zochitikachitika ifeyo a PMS inu mumakhala patsogolo chifukwa mumadziwitsa anthu zimene zikubwera kuti zichitike. Zikomo kwambiri Radio Alinafe motsogozedwa ndi a Director a Radio Alinafe Bambo Louis Chikanya. tikuti zikomo zedi nathokoza bambo bambo john chibweza mmalize bwanji programu yathu ya lero Ah, zikomo kwambiri ine ndimalize motere ah, bambo geoffrey apereka kale maulemu athokozanso kwambiri ine ndiwameme achinyamata kuchokera maparish onse mu dayosizi yathu ya lilongwe kuchokera komwe ku dwangwa ku nkhotakota mpakana komwe kwa mkanda ku mchinji mbali nayo lowera chakuna tenjeo aku likuni tiyeni tikakumaneni ku lumbadzi parish kuli zambiri zoti zikachitike kumeneko chabwino popanda ife sitingakhale ndi vocations day ndipo vocations day yayikidwa chifukwa cha ifeyo achinyamata kuti tikamvetse za mayitanidwe mu mpingo ansembe masisteri mabrothers anzathu amene akutumikira moyo wa banja komanso amene akutumikira moyo wokhala paokha, single life, akupita ku Lumbadzi kumeneko chifukwa cha ifeyo achinyamata, akatiphunzitse, akatifotokozere za maitanidwe osiyanasiyana mu mpingo. It will be sad anthu amenewa akakafika ku Lumbadzi kukapeza ife achinyamata tabwerera m'mbuyo, tasintha zochita. So ndikumemani achinyamata nonse, tiyeni tikapezeke malo amenewa, tikapemphere limodzi komanso tikamvetsere ndi chidwi za maitanidwe osiyanasiyana amene tili nawo mu mpingo. ndi cholinga chakuti tipange zisankho zoyenera zimene zitithandize kumtumikira bwino Mulungu mu mpingo. Kutumikira kumakomanso pamene ukutumikira mokondwa. Ukasankha molakwika siziyenda. Chabwino.
Zikomo kwambiri. Pomaliza ndithokoze omvera chifukwa chokhalira limodzi. Mulungu akudalitseni. Mukhale ndi usiku wopambana. By the way kodi ananenawa kuti amatsogolera band ni Ai, mganga uyu. sananene tsono mwafunse Bandi upilira. mwafunse oho Oho. The band is set and they will be there. There. bandi yanji imeneyi Chigoneka Youth Band, Aha. eh, Chigoneka Parish Youth Band. chabwino achinyamata akuthamanga thamanga pamene tikulankhula usiku uno mariheso ali mkati magitala ali m'manja Chabwino. Tikajowa masipika. Nda-
Pamalephera unena zimenezi. zimvere mtolo nkhani ndimene ali uli kudumpha maspika kumeneku koma mwauzimuzimu ewo Ehe. Aha, cha- chabwino pamene ponse ndi pamtsiriziro pa programu yathu yalero ya catholic perspective pano pa radio alinafe ndithokoze mwapaderadera bambo geoffrey chikapa komanso bambo john chibweza